Is mise Louise McCreesh, táim anseo ag labhairt le daltaí scoile mar chuid de Buntáiste Breise na Gaeilge. Táim anois ag obair mar chraoltóir le BBC Raidió Uladh, mar láithreoir agus mar léiritheoir raidió agus bainim an-sult as an. phost sin. Chuir mé spéis sa Ghaeilge nuair a bhí mé an-óg agus mé ar an bhunscoil. Bunscoil trí mheán an Bhéarla a bhí ann ach bhí na múinteoirí a bhí agam le linn na bliantaí a bhí mé ag foghlaim, bhí siad uilig an-phaiseanta faoin Ghaeilge agus lean mé ar aghaidh léi. Chuaigh mé ar aghaidh chuig an ollscoil i gCúil Raithin agus bhain mé mo chéim Gaeilge amach ansin. Ansin d'imigh mé go hAlbain ar feadh tamaillín agus tháinig mé ar ais. Rinne mé cúrsa i gcraoltóireacht Ghaeilge anseo i mBéal Feirste le Stirling TV agus ina dhiaidh sin fuair mé post sa raidió. Is láithreoir agus léiritheoir raidió mé le BBC Raidió Uladh achan Mháirt. Bím ag craoladh, bím ag cur clár i láthair agus ar na laethanta eile le linn na seachtaine bím ag léiriú, ag ullmhú do chláracha eile ar a bhíonn láithreoirí eile ag cur i láthair. So bím ag déanamh taighde, bím ag socrú agallamh le daoine. Bím ag dul amach ag bualadh le daoine, ag freastal ar imeachtaí, ar chomhdháil. Dia dhaoibh, is mise Ciarán Mac Giolla Bhéin. Rugadh agus tógadh i mBéal Feirste mé, áit a bhfuair mé oideachas trí mheán na Gaeilge ar fad, i mBunscoil Phobal Feirste agus anseo an áit ina bhfuil mé inniu, Coláiste Feirste. Bhog mé ar aghaidh go hOllscoil na Ríona i ndiaidh sin, áit a bhfuair mé céim amach sa Ghaeilge. Chaith mé seal ag obair i naíscoil lán-Gaeilge, Gaelscoil na bhFál, anseo i mBéal Feirste agus uaidh sin bhog mé go Forbairt Feirste, agus anois tá mé le Foras na Gaeilge ag feidhmiú mar Oifigeach Óige, ag plé le cúrsaí óige agus le clubanna óige atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge fud fad na tíre seo. Is mise Mark Harte, is as Contae Thír Eoghain mé, is múinteoir meánscoile mé ag an bhomaite agus táim ag obair in Ard Mhacha mar mhúinteoir Gaeilge agus Fraincise le cúig bliana anuas. Ach roimhe sin bhí cúpla bliain caite agam ag obair i nGaelscoil Uí Néill, Oileán an Ghuail, so chonaic mé an dá taobh den sconsa mar a déarfá, an Ghaelscolaíocht agus anois oideachas trí mheán an Bhéarla chomh maith. Taobh amuigh de mo phost féin faighim deis trí mheán na Gaeilge bheith ag obair ar a leithéid de Ghola Gaeilge, DVD nua chun foghlaimeoirí Gaeilge a spreagadh sna scoileanna. Tá mé ag obair ar chlár raidió darb ainm Blas oíche Luain nuair a phléann muid, Cluichí Gaelacha a bheas ar siúl ag an deireadh seachtaine agus fuair mé deis fosta bheith ag obair ar suíomh Idirlín ar chlár darb ainm Preab Suas ina phléimse na scileanna peil Ghaelach trí mheán na Gaeilge chomh maith so tá a lán deiseanna bainte leis an Ghaeilge liomsa. An rud is mó a thaitníonn liom ó thaobh mo chuid oibre féin ná bheith ag bualadh le daoine agus teagmháil a dhéanamh is dócha leis an phobal, ag fáil amach faoi na himeachtaí atá ar siúl trí mheán na Gaeilge agus taobh amuigh de sin ar ndóigh chomh maith. Is breá liom bheith ag déanamh taighde agus bheith ag fiosrach faoi rudaí atá ar siúl fud fad na tíre. Taobh amuigh den, taobh amuigh de chúrsaí fostaíochta agus bhí sin go mór ina bhuntáiste, bunús na bpostanna a bhí agam i mo shaol, bhí siad agam mar gheall ar an nGaeilge. Taobh amuigh de sin ar fad, is dócha an an saol sóisialta, cuireann tú aithne ar dhaoine nach gcuirfeá aithne orthu de ghnáth ach ab é you know an Ghaeilge an rud a tharraing le chéile muid agus na himeachtaí sóisialta a bhíos ar fáil, cuir i gcás an tOireachtas. agus Comórtas Peile na Gaeltachta agus na mórimeachtaí a eagraítear ar fud fad na bliana thart timpeall na tíre ar fad. Just is gréasán iontach é agus is pobal ar leith é agus tugann an Ghaeilge meon éagsúil duit, meon dearfach duit ar go leor dóigheanna agus so ó thaobh an stuif pearsanta agus an stuif sóisialta, sin an luach is mó a bhaineann leis an Ghaeilge domhsa.